Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
enwela mwakpo ọhụrụ ọzọ ndị omekome n'ime steeti ọyọ dịka ndị oji egbe wakporo ma tọrọ nwanne nwaanyị onye bụburu onye minista ọkụ eletrik n'ala anyị bayo adelabu bụ busayo adegoke ma tọrọkwa ụmụ ejima nwoke ya peter na paul nke a mere taa oge ọ gara ịkpọje ha n'ụlọ akwụkwọ otu chịkọtara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị NANS na mkpirisi bekee enyela nkwado ha ịmalite njegharị iwe n'ala anyị n'ihi ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ iri anọ na abụọ n'ime steeti Borno njegharị iwe ahụ ga-ehi odo n'ime steeti ndị nọ n'ime mpaghara North East ọgbaghara na obi erughị ala na ugbu a n'ime pati NDC dịka a nọrọla ọdụ ikwupụta ka okwe jiri gbaa na ntụliaka elu primaries kemgbe abalị anọ apịachichara ntụliaka elu ahụ onye hiwere ọgbakọ okwukwe Mount Zion Faith Ministry ụkọchukwu Mike Bamiloye apụtala ugbu a ma kọwaa na onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church ụkọchukwu Enoch Adeboye apụghị ịzọpụ ụkwụ gaa soro mee njegharị iwe megide ọchịchị Tinubu n'ihi na o meela agadi karịa ka ọ dị n'afọ ndị gara aga oge o mere nke ahụ n'ọchịchị Jonathan ụzọ awara wee ji abanye obi onye isi ala ka ndị ọrụ nchekwa nọbichiri taa dịka ndị na-eme njegharị iwe Omoyele Sowore nọ n'isi ya mere ihe iji amamalite njegharị iwe ịga obi onye isi ala n'ihi njichi aka jichiri ụmụ akwụkwọ atọrọ n'ime steeti Ọyọ Onye na-achụso nta nnwere onwe mba Yoruba Sunday Igboho ekwuola ugbu a na ya mara aha ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị nọ n'isi mpụ ntọrọ ndị mmadụ n'ime steeti Ọyọ ma mee iji ịkpọpụta aha ha ya bụrụ na ha ewepụghị aka enwe n'ofe maka ọ dị onye bụburu onye enyemaka maazị Atiku Abubakar n'okwu mgbasa ozi Paul Ibe akpọkuola ụlọ ọrụ DSS na ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ inyepụ akwụkwọ ọkpụkpọ oku gaa n'aka Sunday Igboho iji mara aha ndị ahụ ndị na-akwado ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ime steeti Ọyọ onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 Maazị Peter Obi arịọla ndị ntorobịa ala anyị ka ha kwụsị ịkatọ na ikwutọ aha onye ụkọchukwu Enoch Adeboye n'ihi na nke ahụ bụ ọnya ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-esenyekarị ibute ọgbaghara okpukpe na nke agbụrụ onye spika ụlọ omeiwu steeti ọyọ Ogundoyin ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ndị tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ime steeti ahụ na-achọ ka enye ha ngwa agha ego nakwa ibudata ikikere iwu na-echekwa ala anyị dịka ọnọdụ ndị a ga-ezute tupu ha tọpụ ndị ahụ ha ka ji eji nke a na-abịa dịka ụlọ omeiwu steeti ọyọ ajụla ịnabata mkparịta ụka na nkwekọrịta ọbụla n'etiti gọọmenti steeti na ndị omekome ahụ ndị omekome ekpe egbe nọrọ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ wakpo obodo paze nke nọ n'ogbe Byazhin Kubwa n'isi obodo ala anyị Abuja gbuo otu onye ọrụ nchekwa obodo ma tọrọ mmadụ anọ nke gụnyere otu onye ụkọchukwu ndị enyi na ndị nkwado onyeisiala n'oge gara aga Goodluck Jonathan akọwala ugbu a na banyere ịzọ ọkwa onyeisiala afọ 2027 na ọ bụ naanị Goodluck Jonathan pụrụ ikwu okwu hooha ihe ọ chọrọ ime dọọ ọha na eze aka na ntị ka onye ọ bụla ghara ikwu ihe Jonathan na-ekwughị Maazị Peter Obi akwala akwa arịrị ọzọ banyere ọnọdụ enweghị nchekwa n'ime ala anyị Naijiria ma rụtụ aka na ntọrọ ụmụ akwụkwọ n'okpuru ọchịchị gọọmenti Tinubu akarịala nke hiri odo n'oge ọchịchị afọ asatọ nke Buhari gọọmenti steeti Anambra dọkpụrụla ndị ụkọchukwu ha na-ebo ebubo na-eme akụrakụ ihe ịrịba ama pụọ ụlọikpe ugbu a ma kọwaa ha dịka ndị ụkọchukwu adịgboroja ndị ụkọchukwu ahụ gụnyere Peter Chukwu Chinedu Egwuọnwụ Bishọp Emeka Nwankpa Ebele Nnachukwu Ekeleme Chris Ugochukwu Ndụbisi Nnachukwu Miracle Iruọma na Chukwukadibia Ogwuama gọọmenti steeti Anambra na-ebo ebubo na ndị ụkọchukwu ahụ ji ụzọ aghụghọ ekwu okwu Chukwu eji erigbu ọha na eze ndị omekome Boko Haram nọrọ n'isi ụtụtụ taa wakpo ogbe ndị agha amị 162 Battalion nọ na ya na steeti Borno ma gbuo ndị soja asatọ ụmụ afọ ala anyị ruru narị atọ na iri itoolu na asaa emeela nyocha ugbu a n'ime mba South Africa na nkwadobe ịhapụ mba ahụ lọghachi mba Naijiria n'ihi mmetọ ugwu na ịkpa oke agbụrụ nke ha na-agabiga ọ bụ ha bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo